Hey, anois táim ag caint le Kathleen Conlon ó VLM Ireland. Kathleen, conas atá tú. Bhuel, táim ag maith, Darren, agus is breá liom bheith anseo ag caint leat faoi VLM. Ok, sin go breá. Kathleen, an féidir leat beagáinín díot féin a rá dúinn agus a rá dúinn cé hiad VLM Ireland agus cad é an obair a dhéanann sibh leo?

Sin eagraíocht go bhfuil baint acu le tíortha san Afraic, go háirithe an Aetóip. Agus leis na blianta fada anuas, ocht mbliana nó mar sin, tá mé féin ag dul go dtí an Aetóip ag obair leis an eagraíocht iontach seo, go háirithe in áiteacha mar Addis Ababa, agus áit eile timpeall cúig uair a chloig ó dheas den phríomhchathair sin Bulbula. So, mar a dúirt mé, tá, is as Sligeach mé, tá mé tar éis éirí as mo phost mar phríomhoide ar scoil ilchreidmheach i Sligeach. Agus chuaigh mé chuig an Aetóip ar dtús i 2008 agus tá mé ag dul chuile bhliain ón lá sin amach. Agus is iontach an seans atá agam, dar liom féin, chun an obair seo a dhéanamh, chun casadh leis na daoine, leis an gcultúr, leis an gceol, leis an damhsa, le pearsantacht na ndaoine is iontach ar fad an seans a fuair mé trí VLM. Sin go hiontach, agus nuair a théann tú ann bíonn tú ag múineadh, nach mbíonn? Sin é, bím ag múineadh i rith an tsamhraidh do ghrúpa páistí a tháinig isteach ón. ó na tíortha agus ó na háiteacha timpeall na cathrach. Tagann siad isteach mar níl aon obair le fáil acu agus tagann siad isteach b'fhéidir agus iad ach b'fhéidir aon bhliain, dhá bhliain déag, trí bhliain déag d'aois sroichte acu. Ansin is dócha. Tógann na Gardaí san áit sin suas iad agus tugann na DOCs, na Daughters of Charity, agus na sagairt, Vincentian sagairt, tugann siad cúnamh dos na daoine óga, tugann siad foscadh dóibh agus tugann siad seans oideachais dóibh agus. Sin, sin é an fáth go bhfuil mise agus daoine eile ag dul ansin, chun seans a thabhairt dóibh i rith an tsamhraidh cúrsaí oideachais sa, sa Bhéarla agus san, sna Matamaitice a chur ar fáil dóibh chun go mbeadh feabhas ag teacht ar an, ar an gcaighdeán mar. Muna éiríonn leis na páistí i scrúdú ag deireadh na bunscoile, níl cead acu dul isteach sa mheánscoil, so níl aon seans acu ach cónaí acu ar an tsráid. So sin an fáth go bhfuilimid ag dul. Chomh maith le sin, leis na blianta beaga anuas freisin, bíonn mé fhéin agus cuid dos na daoine a thagann liom, go háirithe Vincent Conway as Baile Átha Cliath, bhí Vincent ina phríomhoide ar scoil i gCluain Tarbh. Tagann, tá muid anois ag plé le cúnamh a thabhairt dos na, agus tacaíocht a thabhairt dos na múinteoirí in Addis Ababa agus freisin i Bulbula. So sin an rud atá ar siúl againn. Sin go hiontach. Is féidir linn dul ar ais go dtí sin i gcúpla nóiméad b'fhéidir, just chun níos mó eolas a fháil amach faoi VLM. Cá bhfuil sibh lonnaithe in Éirinn go díreach? Agus an eagraíocht idirnáisiúnta sibh nó like nó just in Éirinn amháin?

leis na páistí agus leis na daoine fásta agus ar eagraíochtaí nó gnóanna eile, go háirithe gnóanna atá ag plé le mná, le sórt scileanna a thabhairt do mná ionas gur féidir leo b'fhéidir airgead a fháil agus scileanna a thabhairt do na fir. freisin so tá VLM Mheiriceá agus VLM na hÉireann ag plé agus ag tabhairt tacaíocht le chéile agus ina aonar freisin. But tá muidne, bíonn muidne in Éirinn, bíonn muidne lonnaithe go speisialta in Addis Ababa agus tá na daoine a thagann ó Mheiriceá, bíonn siad lonnaithe in áiteacha in iarthar na tíre, sea, iad áiteacha mar Jimma,

shórt scileanna ag teastáil ó VLM dos na daoine san Aetóip, go háirithe scileanna sa ríomhaire agus scileanna sa tógáil. Tá gach gné den tógáil, tá na scileanna seo an-ghar, tá ganntanas de na scileanna seo ag cur as dos na daoine. insan Aetóip agus teastaíonn uathu foghlaim agus tá áthas an domhain orthu agus tá siad an-bhuíoch dínn go bhfuil muid ag teacht agus ag tabhairt cabhair dóibh. Kathleen, cad é an próiseas atá agaibh ó thaobh saorálaithe nua a sheoladh thar lear gach bliain? Bhuel, I suppose an phríomh phróiseas atá againn ná tríd an idirlíon. Chomh maith leis sin bíonn, bímid ag cur fógra isteach ins na páipéir agus sna hirisí atá ag plé le daoine atá i múinteoireacht, sa bhunscoil, sa mheánscoil agus chomh maith leis sin san tríú leibhéal freisin. An bhliain seo bhí cuid de na léachtóirí ó na coláistí tríú leibhéal ag plé linn san Aetóip agus is iontach ar fad na scileanna atá á chur ar fáil tríd gach gné den oideachais a bheith á thabhairt do na daoine. Ach ní hamháin san oideachas, tá ganntanas acu freisin sa sláinte, tá ganntanas acu freisin sa ins na hionaid shóisialacha agus go háirithe chun scileanna a thabhairt dóibh chun airgead a chur ar fáil dóibh féin, sin é an ganntanas is mó. Bíonn sibh ag bailiú nó ag iarraidh airgead a bhailiú ón bpobal gach bliain, nach mbíonn? An féidir leat cén chaoi a rá dúinn cén chaoi a dhéanann sibh é seo? Bhuel, I suppose sin an fáth go bhfuil mé i mBleá Cliath an deireadh seachtaine seo, mar tá an VLM Ball ar siúl againn anocht. san Óstán Gresham i lár na cathrach agus seo é an, I suppose, an gníomh is tábhachtaí atá againn chun airgead a bhailiú mar tagann daoine, tugann siad tacaíocht dóibh don, don teacht le chéile seo agus bíonn spraoi agus spórt againn agus bíonn caidreamh. eadrainn féin agus tagann muintir an phobail chuig an chuig an shindig seo mar a déarfá agus is dócha cuirimid píosa maith airgead le chéile chun an eagraíocht a reachtáil mar gach pingin a fhaighimid ón ón phobal téann sé díreach chuig an Aetóip. Níl, níl mórán ag dul ar chor ar bith isteach, níl aon rud really ag dul isteach san eagraíocht fhéin mar faighimid tacaíocht ón, ó na Vincentians chun an, an, an eagraíocht a reachtáil agus freisin ó rudaí you know mar an ball anocht agus chomh maith le sin bíonn quizzes againn agus eh, Bímid ag caint sna séipéil ar fud na tíre freisin agus rudaí mar sin, rudaí beaga mar sin. But ní chosnaíonn sé mórán mar níl ach duine amháin, cailín amháin, Mary Anne Stokes, ag obair san oifig agus déanann sise an, I suppose, an ghníomhaíocht go léir dos na daoine a bhíos ag dul go dtí an Aetóip. But www dot vlm dot ie. Féach air, tá sé an-suimiúil agus tá seans do chách ann. OK, mar fhocal scóir, a Chaitlín, cad é an teachtaireacht ag an deireadh ar mhian leat a thabhairt amach dár éisteoirí ó thaobh VLM Ireland? Bhuel, go raibh maith agat, Darren, as an seans seo a thabhairt dom. Caithfidh mé a rá gur chuir an turas seo, gur thug sé smaoineamh, iontach difriúil orm faoin saol atá againn. Táimid chomh, I suppose, táimid chomh saibhir sa tír seo. Cinnte tá fadhbanna ag a lán daoine, tá, tá's agam sin, ach má théimid go dtí an ospidéal is féidir linn cabhair a fháil. Má thagann ár bpáistí, ár bpáistí isteach sna scoileanna, faigheann siad suíochán. Chomh maith leis sin, má éiríonn daoine as a bpostanna, faigheann siad roinnt mhaith airgid. Cé, uaireanta tógann sé píosa beag ama ach faigheann siad é. San Aetóip, má tá ort dul go dtí an ospidéal, níl aon phluid agat agus tú ag luí ar an leaba, leaba le gan aon phluid ar chor ar bith. Chomh maith leis sin, ní féidir leat píosa a fháil le n-ithe nó le n-ól. Chaith mé fhéin maidin ag dul timpeall san ospidéal Black Lion le dochtúir ó Shligeach, Fintan Shannon, téann sé ansin gach bhliain ar feadh sé seachtaine ag obair leis na dochtúirí óga ag tabhairt tacaíocht dóibh agus chuamar timpeall an ospidéil, ní fhaigheann na hothair aon rud le n-ithe nó le n-ól san ospidéal, tá siad ag brath ar ar a gcairde nó ar a chairde nó ar a gclann nó ar othair eile chun píosa le n-ithe nó le n-ól. Táimid ar mhuin na muice. Mar a dúirt duine, I know tá sé deacair do dhaoine bheith ag éisteacht liom but táimid cinnte ó chroí ar mhuin na muice. Mar a dúirt an DOC, Aster, liom, dúirt sí, chaith sí, Tháinig sí ar cuairt anseo cúpla bliain ó shin agus ar sise, 'The Irish have gold in their hands but they think it's brass'. Cinnte tá ór againn inár lámha so tá, dar liomsa, is ceart dúinn an ór sin a roinnt i measc na daoine nach bhfuil dóthain le n-ithe nó le n-ól acu. Ok, Caitlín, go raibh míle maith agat. Bhí sé go deas caint leat inniu agus tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh as an ócáid sin anocht, an bál. Yeah, go raibh maith agat, Darren, tá súil agam freisin, in fact, táim cinnte go mbainfidh mé taitneamh as. Yeah, go raibh maith agat.